Nach bhfuil tú ag iarraidh bheith anseo anois is mé ag caint le bocs éicint faoi phraghas a chairr? Níl. Amharc thusa ar na déagóirí. Ach go leor. Gheobhaidh mé praghas maith, a Jim. Fág fúmsa, a mhac. Nílim ró-bhuartha faoi sin. Tá mé ag iarraidh é a dhíol inniu, más féidir. Inniu? Sea, inniu. Cén fáth an oiread sin fuadar ort fáil réidh leis. Ní hé gur úsáideadh é le robáil nó rud eicínt. An bhfuil fadhb ar bith agat leis an dóigh a bhfuil mise ag láimhseáil cúrsaí? Bhuel, tá mé cineál buartha, Jim, faoin gcaoi bhfuil rudaí ag goil anseo faoi láthair agus nuair a bhíonns imní ortsa, a mhac, bíonn imní ormsa. Bhuel, ní gá duit a bheith imníoch mar tá achan ní faoi smacht agam, ok? Right? Yeah, right, Jim.

Ceathrú uair ó shin. Cad faoi níos deireanaí mar sin? Tógfaidh an cruinniú seo an chuid eile den tráthnóna is ansin tá cúpla duine ag teacht le hamharc ar an gcarr. Ó! Ceapann tú go ndíolfaidh tú é inniu? Tá súil agam go ndíolfaidh. Ó, bhuel, Tá mála liomsa fágtha sa mbút ann. B'fhéidir gur cheart dom dhul is é sin a fháil amach as sin anois. Bhuel seo, tabhair leat na heochracha. Tá sé páirceáilte timpeall an choirnéil. Right. Fágfaidh mé thuas na heochraí a'd nuair atá mé críochnaithe, OK? Ná, coinnigh iad. Tá set eile agam istigh. Tá go leor le plé agam fhéin agus ag Daniel, a Ríona, agus seans nach dtaitneodh sé leis dá dtiocfá isteach. Bhuel, glaoigh orm nuair atá tú críochnaithe mar sin. Glaofaidh. Slán a thaisce.

Ó, is má tá sé ar siúl agaibh go mba mac dílis Dé dhaoibh é. Mháire, muna mhiste leat, ní heod an áit le bheith labhairt faoi rudaí mar sin. Nach é? Agus cén fáth nach é? Nach bhfuil siad uilig ag caint fút mar tá tú ar aon chuma? Nach bhfuil mo chluasa dearg ag éisteacht leob? Right, Evan, tá muid ag imeacht abhaile anois, abair slán le mamó. Slán a linbh.

Ní raibh sé de cheart agat, a Mháire, labhairt mar sin liom, os comhair mo chuid custaiméirí, gan trácht ar Evan. Ó, bíonn an fhírinne searbh, a Bhernie. Tá's a'm go ngoilleann sé ort go bhfuil mé féin agus David le chéile. Is níl mé súil le do bheannacht. Sin rud nach bhfaighidh tú go brách, a chailín. Ach ba mhaith liom dhá gcoinneofá do chuid tuairimí agat féin. Náirigh tú mé, a Mháire. Ó, tú héin atá ag do náiriú féin. Nach bhfuil an baile uilig ag caint fút? Agus breathnú, tá tú ag tabhairt drochshompla don ghasúirín sin. Is cén chaoi é sin leis? Cén meas a bheas aige ar an gcreideamh ar ndóigh agus an sagart ina chónaí sa teach céanna in éindí leis? Céard a dhéanfas sé nuair a bheas sé ag goil ag an gcéad chomaoineach?

Hey Ríona, céard atá ar siúl a'd? Oh hi! Bhuel, tá cúpla duine ag teacht ag breathnú ar an gcarr anocht agus bhuel, bhí na rubbish carts thart ann, shocraigh mé a ghlanadh dhó é. Ó, nach tú atá go maith. Thuas aige do fhéin leis, feictear dhom agus mo charrsa a ghlanadh ar ball mar sin an scéala. Yeah. Bhuel, is é sin cute. Cá bhfuair tú é? Thíos ansin. Hm, thuas aige leis é. Bhuel, níl fhios a'm. Ach ní liomsa.

Right. Níl mise deá dhuit. Coinnigh ort síos tinn is fág na cathaoireachaí sin. Bhuel, tiocfaidh mé in éineacht leat go dtí an beár ar dtús ar fhaitíos go dtosóidh sé sin leat arís. Tá mise in ann aige siúd. Coinnigh ort síos is fág na cathaoireachaí sin. Right. Bean thuas. Daniel a bhí. agus a cuiachta. Dúirt Jim liomsa go mbeadh sé istigh i gcruinniú in éineacht leis sin an chuid eile den tráthnóna. Yeah, bhuel, seans gur cuireadh ar ceal é. Yeah. Nó tá sé ag inseacht bréaga dhom. Ó, bhíodh sé thar cionn. Céard a dúirt sé agus ar chuala duine ar bith é. Conall, Sin an méid. Tháinig Caitríona isteach sa stáisiún freisin. Caitríona? D'fhág tú in éineacht léi siúd é. Is tuairisceoir í sin, Gabe. Ach bhí sí ag caint le Rhiannon a d'fhág mise. Rhiannon? Céard a dúirt sé, Gabe, léi? Tada, dhá thusa. Cén sórt scal a bhí ort dá fhágáil ann? D'fhéadfadh sé a ghoil ag bladar leo faoi a bhfuil ar siúl againn thall. An gceapann tú go ndéanfadh sé sin? Cá bhfios cad a dhéanfadh sé. Hidí, mara bhfuil smacht a'dsa ar an mboc sin caithfear fáil réidh leis, sin a bhfuil faoi. Má théann tusa síos a mhac, tiocfaidh mise leat. Níl mise ag dul síos. Thig leat a bheith cinnte de sin. Sin €30 70 cent le do thoil. Oh, an miste leat seic a dhéanamh. An seic, is cosúil le ATM? Ahh, níl ach allas leis é. Is féidir leat a thuilleadh le leabhar sa X arís de. Ah, magadh. Reit. An tUasal David. Braithim go bhfuilim fós i mo shagart, a Mháire. An tUasal David Ó Laoire. Uimhir a cúig, Sráidbhaile. Ó, tá's a'm cá bhfuil tú i do chónaí, tá's ag an mbaile uilig é. Nach in an fáth a raibh siad ag piocadh ar Evan féin inniu. Ha? Bhuel, is é an chaoi go mb'éigean Evan a thabhairt abhaile luath ón scoil inniu mar go raibh na gasúir eile uilig ag magadh faoi. Ó, an créatúr. Sin go hainnis. D'fhéadfá a rá go bhfuil. B'fhearr dhomsa imeacht. Bheadh ort níos mó ná sin a dhéanamh. Gnó díobh. Slán, Aire. Cén fáth a bhfuil tú ag tabhairt aird air sin, a Pheadair? Bhuel, a Mháire, más sin atá uaidh, níl mise ag gabháil ag sáraíocht air. Bhuel, tá mise. É sin ina sheasamh suas ansin ar an altóir ag seanmóireacht chugainne agus é féin ina pheacach níos mó ná ceachtar againn. Bhuel, b'fhéidir go bhfuil, a Mháire, ach mar sin féin, ní ceart dúinn titim amach leis. Ná le Bernie, ná le Evan féin an bhfuil a fhios agat. Cé fáth nach féidir linn an sagart féin a thrustáil anois?

Bhuel, nach é fhéin atá ag fágáil inniu, cibé cad a d'fhealltóra? Bhuel, níl mise ag cur suas leis. Hi! Oh, hi, Stuart. Feicim Daniel thuas ansin agus é caochta. Cheap mé go raibh cruinniú a'd leis. Bhí, ar ndóigh, ach ní raibh mé in ann a theacht air. Tuigim anois cén fáth. B'fhéidir gur chóir duit in éineacht é a thabhairt abhaile. Fan go rachaidh mé suas aige. Hey! Thug tú faoi deara gur glanadh amach do charr? Síleann mé gurb é Gabe a rinne é. Go raibh maith agat. Agus peann céadta purb ar san? Tá sé go hálainn. Beidh mé ar ais i gceann bomaite. Anois an bhfeiceann tú, níor thug sé aird ar bith ar an rud sin, agus bhí cruinniú aige le Daniel. Á, féach an t-ádh is óir. Suas leat anois, a Fhear Fear. Ag imeacht chríochnaithe.

Williams. Dúirt an múinteoir go labhródh sí leis an rang. Mar sin, le cúnamh Dé, ní tharlóidh sé arís. Feicfimid linn é. Cá bhfios nach bhfuil an pobal ar fad inár gcoinne? Más in é an dearcadh ag leanaí. Bhuel, bhí a fhios againn nach mbeadh sé seo éasca, David. Yeah, tá a fhios agam, ach Bhuel, is dócha go rabhas ag súil le i bhfad níos mó tacaíocht ó leithéidí Mháire ar aon nós. Máire, an ag magadh atá tú? Ar ndóigh, uair ar bith i mo shaol a raibh deacrachtaí agamsa, níor sheas an seanchailleach sin suas dom. Ní maith liom sibh a fheiscint ag argóint. B'fhéidir gur cheart dúinn le fada teacht suí síos le chéile agus teacht ar réiteach éigin. Níl mise chun suí síos léithi siúd.

Tosaigh as an nua arís. In áit inteacht eile thar lear. Oh. Bhreá leat é sin, nár bhreá? Agus ansin déarfadh na Gardaí gurb é an chaoi ar rith mise mar go raibh a fhios agam go dtiocfaidís ar chorp Anne-Marie. An-deas. Is beag an difir a dhéanfaidh sé, mar sílfidh siad gur tú a mharaigh í, cibé. Ar a laghad má imíonn tú anois beidh seans inteacht agat. Is tabharfaidh mise airgead duit le cuidiú leat bogadh. Tá dhá rogha agat mar a fheicimse é, Daniel. Imeacht as do stuaim féin le cúpla euro i do phóca nó imeacht mar a d'imigh Anne Marie.

Níl suim dul i bhful a chaire. Céard faoi Bhearlín sé? Agus faoi Evan fhéin? Níl sé féaráilte oraibhse nach an oiread. Chuala tú riamh air? Ní féidir le duine an craiceann agus a luach a bheith aige. Céard tá tú a rá? Tá mé dearfa gur mharaigh Daniel Anne Marie. Is rud éigin gur dearg air. Bhfuil do ghlas aige do thig? Dhearbhaigh sé Dalton, ná raibh tú féin ar sin. Yeah bhuel, nuair atá an t-ól istigh, tagann an fhírinne amach. Tagann go leor cac amach freisin, creid uaimse. Ah no, ní dhéanfadh Daniel a leithéid sin de rud. Bhfuil tú cinnte faoi sin? Tháinig Daniel chugatsa cúpla mí ó shoin ag iarraidh cuidiú déileáil le O'Dowd. Bhuel, tháinig, ach. Yeah, agus shíl muidne i gcónaí go raibh neart ag O'Dowd ar Daniel. Goidé a bheadh ar eolas aige atá chomh holc sin le Daniel a shíniú. Right, Jim. Do charr díolta? Go maith. Ní bhfuair mé ach cineál praghas réasúnta air mar bhí deifir ort agus gan neart ar bith agam air. Is leor an méid seo. Míle maith agat. Ehm. Ar éirigh leat Daniel a thabhairt abhaile? D'éirigh. Anois gread leat. Ná, éist liom, Jim. D'fhéadfadh duine chomh béalscaoilte sin go leor damáiste a dhéanamh dúinne. Caithfear é a mharú, níl aon dul as. An síleann tú? Sílim. Urchar idir dhá shúil agus é a chaitheamh i bpoll portaigh, sin an jab dhó. Dhéanfainnse anocht dá dtogrófá. Agus cén uair a thosaigh tusa ag tógáil cúraimí an chró ort féin? Níl aon rud ar siúl ann, ach fíle a bhfuil go leor ar d'aire na laethanta seo agus níl 'fhios a'm an bhfeiceann tú go baileach an drochbhail a d'fhéadfadh Daniel McLaughlin a chur orainn anseo? Nó is tusa an té nach bhfeiceann. Aye. Dia mise! Tá i gceannas ar an gcró seo! Mise amháin! Agus má tá fadhb agat leis sin, thig leat filleadh ar an pholl sin as ar tarraingíodh tú. Anois, bog leat amach as mo radharc.

Úna, an bhfuil tú do mo sheachaint? Níl. Tá mé gnóthach inniu, sin an méid. Right, bhuel, ní choinneoidh mé thú. Tháinig mé le rá leat gur thug mé m'fhógra scoir don Teallach. So tá tú le n-imeacht mar sin? Táim. Is céard faoi Eilís? Níl aon mhaith ann. Tá an dearg-ghrán aici orm. Is Ollie. Ollie. Ar ndóigh, níl sé in ann breathnú orm fiú. Cé mar gheall ar na gasúir sa teallach? Cé a thabharfas aire chomh fada is nach mbíonn tú? Tá an bord chun duine éigin a chur i m'áit. Níl sé ceart go bhfanfainn ann ar aon nós leis an gcaoi a bhfuil rudaí le Mo. Ach tabhair seans di. Breathnaigh an dul chun cinn atá déanta a'm fhéin is í fhéin. No, no. Níl sé féaráilte uirthi. Ní féidir léise imeacht as an áit ach is féidir liomsa. Cá ngabhfaidh tú? Níl 'fhios a'm fós. Ná bíodh aon imní ort fúm. Beidh mé alright.

Tá mé thar a bheith buíoch díot. Tá tú anseo arís, Síle? Tá mé díreach ag imeacht. Beidh mé ag caint leat. Slán agaibh. Bhuel, is cosúil go gcaithfidh muid seamaire le ligean ar cíos leis sin. Bíonn sé anseo go minic sin. Bhfuil duine ar bith eile aige, John Joe. Tá bean agus gasúr aige míle síos an bealach, más ea. Tabhair faoi le Gael Linn. Tugann TG4 an baile abhaile ar an idirlíon. I Pittsburgh, tacaíonn Oisín agus Brennan Kaluszewski le Maigh Eo le Peil na mBan Beo. In Auckland, fanann Howie Cook ar an eolas faoi stoc éisc na hÉireann le Timpeall na Tíre.

le Gael Linn. Sin tú? Tuige ar chodail tú ansin? Níl fhios a'm. Cén t-am é?

Bhuel, di do bhail. Tá mé tuirseach, John Joe. That's right. An dá dheile mé hea? Ah, come on, ná bíodh mar sin. Tá sé níos mó ná mí, Úna. For frig's sake, b'fhéidir beidh said tusa in ann cuimhniú air. Ní hé ach. Dana, nach dtuigeann tú cé chomh deacair is atá sé seo uilig orm? Tuigim agus tá mé ag déanamh mo dhícheall tacú leat. Tá 's a'm. Ach ní chabhraíonn an brú seo. Cad é sin agat? Bhuel, bhfuil an cinneadh déanta agat? Tá 's agam go maith cén fáth go bhfuil tú ag iarraidh orm imeacht. Le go mbreathnóidh mise ciontach má thagann siad ar an gcorp. Bullaí fir, nach tú atá cliste. Agus cén fáth sa diabhal a gceapann tú go ndéanfainnse gar mar sin dhuit? Mar go bhfuil praiseach déanta agat de do shaol gan trácht ar na drugaí. Níl fhios ag duine ar bith go raibh aon bhaint agam le do chuid deals brocacha. Níl fhios, go fóill. Ní bheadh sé de mhuineál agat. Tá go dtí tráthnóna inniu agat.

Maidir le Reid, níl fhios a'm cén chaoi le. Níl mé cinnte céard atá ag tarlú anseo, Fergal. Níl fhios a'm. Nóiméad amháin tá sé soiléir, tá mé i ngrá le John Joe. Níl aon cheo eile uaim. Sa chéad nóiméad eile. Céard atá ag tarlú eadrainn? Is bréag a bheadh ann dá ndéarfainn nach raibh aon mhothúchán agam dhuit. Ach ní grá é más é sin an cheist atá agat. Is í Eilish an t-aon bhean amháin a bhí mé i ngrá léi riamh. Is í bun agus barr mo shaoil í.

Breathnaigh, a stór. An bhfeiceann tú go bhfuil tú ag déanamh dearmad mór, an bhfeiceann. Ná raibh mile. Ní hea, ach mar gheall ar an rud eile sin atá mé. Ceapaimse, dá dtiocfá ag an easpag agus labhairt leis, go dtiúrfadh sé maithiúnas dhuit. Agus go bhféadfá filleadh ar do chuid dualgaisí arís, b'fhéidir, mar shagart. Go deimhin féin, b'álainn go deo an sagart thú bail ó Dhia ort nó gur mheall an bhean sin thú. Sin í mo pháirtí, a Mháire. Do pháirtí? Ach níl sibh pósta, an bhfuil. Agus cé mhéad cén dochar atá tú a dhéanamh do t'anam féin? Tá tú ag déanamh striapach uiliug de Bherni. Gan trácht ar bith ar an damáiste atá déanta agaibh do Evanín. Sé an rud é seo, a Mháire. An ceart ar fad agat. An bhfuil aon chuimhne agat? Tá. Right. Tá chuile rud ceart go leor. Tá, bhí sé go hálainn, go raibh maith agat. So eh, ceacht rudaí libreach é. Ó, táimid alright, nach bhfuil, Ollie? Ah, tá. Seans gur baineadh shock leictreach asat ar maidin. Ar ndóigh, bhí duine scéil mór dhom, a Phar. Ah, mham. Ach cad tá rudaí dead iontu faoi? Tá, Sam. Tá, Sam. Brana, feicim ar an bhfál thú. shock leictreach. Níl a dhóthain uisce ag dul isteach aige. Sin an méid. Níl fhios a'm cén fáth. Low flow seans. Lasann an solas beag oráiste suas lena rá leat? Sin go díreach. Tharla an rud ceannann céanna dhomsa. Ach eh, chuir John Joe caoi air dhom. B'fhiú dhuit ceist a chur air faoi. Oh no, agus tá mé cinnte gur chuma leis. Caith cúpla euro chuige. Agus iad leis an jab. No no, go raibh maith agat.

An is go bhfuil, an is go bhfuil go leor ar a intinn aige cinnte? Ar chuimhnigh tú riamh go mb'fhéidir gurb in é? Céard? Go bhfuil go leor ar a intinn aige? Eilish! Eilish! Mar sin a tháinig Eilish! Éist liom. Ní éisteoidh. Caithfidh mé labhairt leat. Níl mé ag iarraidh é a chloisteáil, Fergal. Tá mé ag fágáil Ros na Rún. Cheap mé gur cheart go gcloisfeá uaimse é. Cheap mé go bhfuil sé níos fearr le chuile dhuine má imím. B'in an méid a bhí le rá a'd. Right, bhuel, ádh mór i do shaol nua. Tá súil agam go n-éireoidh go geal leat. Eilish. Ah, muise, Dan bocht. Tá éadan ort chomh fada le Domhnach fliuch. Cúrsaí chomh dona sin an bhfuil. Is ea, féadfaidh tú tuiscean a dhéanamh le Tadhg. Gabh suas ort féin. Céard a rinne tú léi? Huh? Le Anne Marie? Ní dhearna mise tada le Anne Marie. Ní hin a chuala mise. Cé a bhí ag caint leat? Fuair tú réidh léi de thimpiste, díreach mar a fuair tú réidh le do bhean féin? Nó an ndearna tú in aon turas é? Níor leag mise lámh orthu! Ansin chlúdaigh O'Dowd lorg do chosa. Sin an fáth a raibh tusa i ladhar an chasúir aige, nach é? Níl a fhios a'm cén sórt mearúil atá ortsa, a Thaidhg. Ach níl tuairim agam céard faoi atá tú ag caint.

Caithfidh mé thar an bhfiadh allus gairid bith. Tá. So, tá an chistin ansiúd, thuas staighre, an chéad doras ar chlé. Right. Éist, maidir le Úna, tá a smál ag iarraidh labhairt fadú dá seo agus tá a fhios aici sin gur uirthi féin a bhí an locht. Ach tá drogall uirthi le tamall. Bhfuil Ballabí? Níl. Ach tá láithreáit ar. Más ar mhaithe le síocháin a dhéanamh idir mise agus Úna, a tháinig tusa anseo inniu. Is féidir leat imeacht anois díreach!

Tá's agad na bracelets sin agad. Cin ná gan mar idir leis na charms ar? Ó, oh, um, John sin a bheith? Yeah, Julia Market? Yeah, cinnte. Níor san glasí me bracelet dí chana? Bí cin le le teddy book? Ón Lucky Charm a teiste a bheith? Cin le was of fashion?

I'll go down. Seo dhuit. Sin é. Go maith. Tá rud éicint le rá am Eilís agus níl mé ag fágáil na háite seo go dtí go n-éisteann tú liom. Hi. Hello Jim. Tara. Cad atá? Oscail é. Deireadh seachtaine i bPáras. I bPáras? Oh, wow. Well, goidé do bharúil. Bhí tú i gcónaí ag rá gur bhreá leat a ghoil ann. Iontach. Yeah, Chuir mé i mbad. Is míle fáilte romhat a thaisce. An mbeidh deoch eile againn? No, no, do mo tá. Céard tá anois ort? Tada! Tada. Conaill! Ó haigh. Thig. Ha? Muid ag cur amach comhráití. Comhráití faoi céard? Bhí Daniel agus Anne-Marie. Sílim go raibh Dowd i bhfad í. O'Dowd? Is go raibh locht ar Daniel. Tá mé ag iarraidh labhairt faoi Fergal. Tá's agat go bhfuil sé ar intinn aige Ros na Rún a fhágáil. Ní tada dhomsa é sin. Ní chreidim thú. Tá sé go huile is go hiomlán i ngrá leat, Eilís. Cén fáth nach bhfeiceann tú é sin? Ó, please. Sin an fáth gur chodail sé leat, ab ea? Botún uafásach a bhí sa méid a tharla eadrainn. Tá sé sin ráite agam leat cheana. Agus botún eile a bhí ann. Tusa a scaoil isteach i mo theach. Anois bailigh leat más do thoil é. Ní raibh aon mhothúchán ceart ag Fergal dhomsa ariamh. Tusa a bhí uaidh an t-am sin agus tusa atá uaidh anois. Go dtí an chéad uair eile a thograíonn sé craiceann a bhualadh le striapach eicínt ab ea? Bhuel, ar a laghad, ní taobh thiar de mo dhroim a tharlóidh sé as seo amach. Tá míle fáilte romhat é a bheith agat. Ní mise atá uaidh, Eilís. Tá mé ag ceapadh go bhfuil do chuid ráite agat. Breanna. D'inis mé do Fergal go raibh mé i ngrá leis. Chuaigh mé chuige maidin inniu agus d'inis mé dhó é. Agus an bhfuil 's a'd cén freagra a thug sé dhom? Dúirt sé liom gur tusa an t-aon bhean ariamh go raibh sé i ngrá léi. Agus gur tú agus tú amháin bun agus barr a shaoil. Ná scaoil leis, Eilís. Sé sin an tubaiste is mó a d'fhéadfadh theacht as an bpraiseach seo ar fad. Bhfuil tusa ag rá liomsa gur le Anne Marie an rud sin atá timpeall muineál iníon an phíolóta, agus gur i gcarr O'Dowd a fuair sí é. Go díreach. An áit a chonacthas Anne Marie den uair dheireanach. Ach ní thig a bheith cinnte gur léi an charm sin. Tá mé cinnte, Hugh. Is cén fáth nár dhúirt Danny Boy tada leis na Gardaí nó linne ach an oiread? Mar gur frameáil O'Dowd go maith é. Níl a dhath nach bhfuil an boc sin ábalta go leith. Right, tá mise ag goil a labhairt le Daniel. Tá mé ag goil a fháil amach go díreach cad é a tharla. Níl tú ná baol ort. Cad é? Mar tá tú ag obair anseo, a mhaicín. Hea? Nó an bhfuil tú ag iarraidh jab nua, bhuel, mar bhleachtaire, b'fhéidir? Tá neart ama a'd le labhairt le McLaughlin.

Glacaim leis go bhfuil do chinneadh déanta agat. Bhuel. Cá bhfuil mo chuid airgid? Glacaim leis go gciallaíonn sé seo go bhfuil tú sásta Ros na Rún a fhágáil. Bhuel, tá an chosúlacht sin air, nach bhfuil? Tá mé cinnte go mbeidh saol i bhfad níos deise agat cibé áit a théann tú. Ní hionann le rá nach gcronóimid thú. Tá sé uilig ansin ná bíodh imní ar bith ort. Níor mhaith liom titim amach leat ag an bpointe seo, Daniel. Tá's agat sin. Anois, molaimid istigh leat. Tar éis seo, bhuel, bhuel, bhuel, an-shuimiúil, an-shuimiúil ar fad. Beidh siad agat.

Ar oíche scoile, David. Ach breá an bhuairt ort faoin tseachtain eile. Chas go mbeadh aoí speisialta ag an bheirt againn agus, bhuel, bhí Micheál sásta é a thógáil. Cad iad na scéalta? Hi. Cá raibh tú? Tá sé an-mhall. Bhí mé amuigh ag siúl. Beidh ortsa tosnú ar health kick nó rud éicint chun coinneáil suas liom. Tá tú ceart go leor, John Joe. Tine Mew. Tá brón orm faoin gcaoi go raibh mé ar maidin, níl a fhios agam céard a bhí orm. Ach tá cuma ort níos fearr anois. D'éirigh liom labhairt le hÉilís agus Cé chaoi a bhfuil sí? Rud a gcaithimid lé theochain? Bhí mé ann. Cé chaoi ann? Bhí mé ann nuair a bhí tú ag caint le Éilís. Bhí fadhb aici leis an sobhar agus d'iarr sí orm é a chóiriú. Chuala mé chuile rud. Cén t-iontas cé chomh beag cuid as leis sin é, na? Ó, an bhóthair. An chócaireacht. Eh, seacláid? Ó, ní fhéadfainn. Tá mé lán go béal. Ó, thiocfadh. Beidh ceann amháin agat. Nó, ní bheidh go raibh maith agat. Ach is breá leat iad. Ní fhéadfainn rud amháin eile a chur siar i mo bhéal.

Go dtí ná id' fhocal leat. An t-am uilig a bhí muid in éineacht le chéile. Ag smaoineamh airsean a bhí tú, ab ea? Ní hé. Ní hé chor ar bith. Go dtí ná id' fhocal leat a dhéanamh. Ahh. Ní raibh sé Tá sé deacair é a mhíniú. Ar ndóigh ní raibh tú dáiríre liomsa chor ar bith. Cén chaoi a raibh tú tríd a chéile? Bhí imní ort faoi do dhá bhó. Jeez, nach mé an bómán, eh? Bhí mé trína chéile, John Joe, ní raibh a fhios agam céard a bhí uaim. Agus tá a fhios anois, is cosúil? Ní hin an chaoi a bhfuil sé. Inis do Úna. Cuar go díreach a thosaigh sibh ag déanamh amadán díomsa. Ón tús, ón gcéad lá a bhog siad ar ais go Ros na Rún, ab ea? John Joe, tá an oiread grá agam dhuit, ní raibh mé ag iarraidh thusa a ghortú, chor ar bith, ní hin a bhí uaim. A bhfuil a fhios agat céard a dhéanfaidh tú. Pacáil do chuid stuff agus glan leat as m'amharc. B'fhearr dhuit dá gcloisfeá mé! Dúirt mé leat imeacht! Níl mé ag iarraidh imeacht. John Joe, Tá mo thréisceáil tríd an eile sin stróc le chéile, más do thoil é, níl mé ag iarraidh an rud is eadra le codladh. Éist, b'fhéidir nach mba mise Catch na Bliana a Sháirsint, Úna. Ach tá níos mó meas agam orm féin ná bheith mar an dara rogha ag bean ar bith. 's cuma liom cé hí féin! What the hell é John Joe? Feicfidh mé thú!

Teacht againn anseo ar TG4 sinn i gceann leathuair théis a hocht, ach ná cailligí Fíorscéal atá ag teacht againn anocht ag cúig nóiméad is fiche don haon, díreach théis Scéal na hAimsire, agus chomh maith leis sin, Caint agus Comhrá le Máirtín Tom Sheáinín, sin Comhrá atá ag teacht againn anocht ag cúig nóiméad is fiche don dó.

Sin sin. Tabhair faoi le Gael Linn. Buaicphointí an lae inniu atá ag teacht againn anseo ar TG4 théis cúpla fógra beaga.